Kuchokera ku nduna oyang'anira za transport komanso mwina zomangamanga a za mtengatenga ndi zomangamanga akulengeza kunena kuti mlatho wa Lilongwe akhala akuutsegulira pa 6 November 2025 kuti tsopano uyambe kugwira ntchito. komano zomalizitsa zonse ndekuti zidzachitika mpakana kumakafika chamu machi chaka chamawa 2026 tifotokoze chonchi nkhani kunena kuti ku Lilongwe hmm? tsoka market apa eh? pali bridge mtsinje wa lilongwe osati yopita ku central yayi kuchipatala ayi koma iyi yopita tsoka market kumapita ku old town mm? so pamenepo pali bridge bridge imeneyoyo anapezeka zoti anayitcholatcholapo ndikuyamba kumangapo bridge ya new one mbali ya uku anayika bridge kakang'ono mbali ya ukunso ka bridge kakang'ono anthu amadutsa mtima bridge timeneto Bridge yaikulu ija anapezeka zoti anaitcholapo yonse ndikuyambano kumanga bridge ina yamakono ndipo anaipanga extend ili ndi ma, ma lane eti mizere ija yodutsa magalimoto ingapo ndithu kaya ndi 4 kaya imeneyo mm? ndiyeno bridge imeneyoyo yakhala ikumangidwa kaya kuyamba kaya ndi liti ndi kalekale man guyz kufika no pano pano pamene akunena kuti no Bridge imeneyi tsopano ikhala ikutsekulidwa kuti iyambe kugwira ntchito ndikuti anthu amadutsa mtima bridge tating'ono ka uku ndi ka uku akuti no iyamba kugwira ntchito kuyamba pa 6 November 2025 anthu magalimoto akabaza kaya kumakafika ngolo za abulu agalu akakhala akugwiritsa ntchito bridge imeneyi okay bridge imeneyi ndi yoonadi kuti ikumangidwa ndi boma la malawi komatu ndiye kuti mothandizidwa ndi chithandizo chochokera mu dziko la japan japan aid monga amene misewu ija ya mu lilongwe imalembedwa china aid ena nkumanena kuti ndi yawo iyayi bridge imeneyi chithandizo chochokera mu dziko la japan anthu aku japan ndi amene akutimangira bridge imeneyi atimangira bridge imeneyi ndi bridge yabwino kwambiri tikudziwa zonena kuti fans ina pano iyamba kunena kuti bridge imeneyo anamanga dr laz chakwera ndi amene anamanga bridge imeneyo e kongelesi chani chani chitukuko cha kongelesi nanga samaloza zimenezozo kaya kaya mudziti ndi cha kongeresi kaya ndi chani koma chomwe tikudziwa ife ndi chonena kuti bridge imeneyo idindidwa zidindo zonena kuti japan eni anthu aku japan ndamene atenga ndalama kutumiza ku boma la malawi kuapatsa kuti ayambe kumanga bridge imeneyo ndithu chitukuko chabwino sitinganene zoti ndi chitukuko cholakwika chitukuko chomwe chithandize amalawi ndakuti timabridge ting'onoting'ono tija kuteko atiphwanyaphwanya chaposachedwa pompa bridge yaikulu ikangoti yatsegulidwa basi ino ndekutino timabridge ting'onoting'ono tija basi izo kuti taphwanyidwaphwanyidwa anthu azikadusa pa bridge imene ija yaikulu ndithudi ikathandizira kuti magalimoto azikayenda bwino ndinali ndi one experience ndinali pa bridge kakang'ono ka side ya uku ya kumene kuli devil street kwete ka bridge kamene kaja osati kamene kali ku side ya tsoka market ya koma kali ku devil street ndimakawoloka ka bridge kamene kaja nditakawoloka napezeka zonena kuti no naona panali wanjinga ya ya moto wakabaza njinga ya moto ananyamula chibelo cha zovala chakaunjika ndekuti pa ananyamulanso mzimayiso ananyamula mzimayi kumbuyo kwake ndi chibelo kumbuyo kwake ulendo wautali anapezeka zonena kuti no panali adala ena amaoloka paka bridge nkakang'onotu akaona nkakang'ono adala ena amaoloka pamangoenda galimoto imodzi amaoloka pa anakamkola no wa njinga uja ndekuti kukubwera galimoto eyi amwe anatembenuzika njinga ija kukagwera uko mastenats anadumpha kukagwera uko adala amene anakola anakagwera uko kuyamba kutuluka magazi mphuno njinga ija ayamba kuthyoka zimawilo zake chanichani galimoto ija ubwino wake amene amayendetsa galimotoyo sanali pa spidi yoti bwanja otherwise anakacrush anakaponda ndikuathudzula paja pomwepo ife bwezi tili ma eye witness anthu amene taonera kuti zimatha kuona ndi maso zinali zosakhala bwino chifukwa chani congestion anthu afuna awoloke uku chani ka space kochepa chani ndiye zimenezi zikhala ngati kuti nakuti mwina mwake zachepetsedwako ngozi ngati zimenezo zapewedwa nde chitukuko chabwino kwambiri yeah magaye kongresi amene mmafira kongresi party kumfira dr lazi mukhoza kuyankhula kunena kuti chitukuko cha dr lazi palibe vuto Si- si- sitiyankhula china chilichonse ya komano chilembedwabe kuti no no akuti japan japan aid chithandizo chochokera ku dziko la japan monga mmene misewu ija nayonso ndiyochokera ndithudi ku dziko la china amene adathandiza ndalama zonse kuti zimene zija zitheke eh kumangoyamika tithokoze apa kunena kuti tathandizidwa ndi anthu ende chitukuko chachitika muli maganizo pankhaniyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu amene sanapange subscribe ku channel chi cha Malawi trends tv tipangeni subscribe lero cholinga choti nkhani zomwe tikubweretsa pano zikufikani mosavuta akuti